ezi nwanne m biko ewele iwe ka m jụọ gị i were asụsụ na omenala igbo ụfọdụ na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gwara ajụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were were marakwa na nwa nduru na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazienụ n'ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a ndị ọma na-ege ntị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu ọka akụkọ bụ maazị Chimezie Okorochukwu gọvanọ nke Lagos steeti bụ Babatunde Raji Fashola ekwuola na oke ahịrị ahụ sigburu nwa okorobịa ahụ e jiri ịgụ egwu ọlọrọ ọhụrụ maọbụ hip hop n'aha bekee wee mara bụ Damilola Olaniyan Ibrahim onye nke a na-etu Damino Damoche bụ ndị ọkada Lagos nyụrụ ya dịka ọnwụ nwa okorobịa ahụ siri dị ọ bụ ndị bu egbe anya ọkada gbagburu ya n'amaghị ọkwa Gọvanọ Fashola gakwara n'ihu wee kwuo sị n'otu ọnwa gara aga ndị obu egbe anya ọkada gbagbukwara otu dibịa bekee kwesịrị inyere ndị ọrịa aka ka ọ dị ugbu a ndị ji ịnya ọkada mere aka ọrụ ebeele mmụọ na mmadụ gbasara otu gọvanọ Fashola si eme ha ka nwata na-enweghị nne na nna maka ihi na ọ na-abụ e tigbuo onye na-esighị ike a sị na ọ bụ ebe ahụ ka ọ chọruru n'okwu ndị otu ọchịchị gọọmenti ala Igbo dị iche iche bi na Amerịka bụ Council of Igbo States nke Amerịka maọbụ CISA n'aha ịchafụ akpọkuole ndị na-agọrọ ndị Igbo ọfọ ndụ na mba ụwa dị iche iche ka ha kulie n'igwe tụọ ndị uwe ojii ala Naịjirịa na ọchịchị Goodluck Jonathan aka n'ihu ma katọkwa ogbugbu ụmụ okorobịa ndị Igbo iri atọ ahụ e wepụrụ ndụ ha n'aka ike na Anambra steeti o wutere otu ọchịchị gọọmenti ala Igbo dị iche iche dị n'Amerịka gbasara otu ndị uwe ojii ala Naịjirịa si agba ọnyụpa gbasara ịchọpụta ndị gburu ụmụ okorobịa iri atọ ahụ a sị na atakata akwụ matuwe ọnụ ị mara na ịbụpụ ya eruola ya mere ndị otu a jiri kpọkuo gọvanọ Peter Obi nke Anambra steeti ka ọ mado imi na anya n'ala wee chọpụta aha ajọ mmụọ ahụ wepụrụ ndụ ụmụ okorobịa iri atọ ahụ ozu ha sere n'elu mmiri Ezu ma gbasakwa nchọpụta ya n'ikuku ka ewu na ọkụkọ mara n'otu aka ahụ ndị World Igbo Assembly ma ọ bụ IWA n'aha ịchafụ na ndị CISA agwakwala ndị ngalaba ụlọikpe dị elu na Anambra steeti ka ha mawapụta otu pụrụ iche ga-achọpụta ndị gburu ndị a nwụrụ anwụ ma gosipụtakwara ụmụ Igbo nchọpụta ha aka na-achị ndị otu a bụ maazị Chuks Okereke na onye ode akwụkwọ ha bụ maazị Echiemeze Ofili tara aka n'eze wee kwuo na mmegbu ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naijiria abụrụla ekele ghara nke aka dọkịta Nwachukwu Anakwenze bụ aka na-achị otu IWA ayọọlarị gọọmenti ala Naijiria ka o jiri ụtụtụ chọwa ewu ojii ụmụ Igbo bi n'ala bekee wee yọọ ụmụ ụwa nwere obi ọcha na aka kwụ ọtọ ka ha soro tinye aka n'ime ka oke ajọ nsogbu a laa ka naị maka ihi na ọ bụghị sọ naanị ụdara mụtara nwa a na-apịwa ọnụ ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa jidekwa ka i ji mgbe nta ka anyị chụọ n'owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị jeenụ chọọ ihe anyị furu efu omenala Igbo ga-adị ndewonu ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i were asụsụ na omenala igbo fọnye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo kwara ajụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede igbo gaa were were marakwa na nwa nduru na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazienụ n'ịntanetị ka i denye